mama Cecilia mama Cecilia mama Cecilia gbagodo ọsọ gbagodo ọsọ bịa bịa bịa bịa makwa na azụ m ji esi nri kịta kịta ka nkịta buru hei ụmụ m ga-agba ọnụ di m egbukwa m egbuo di m egbukwa m egbuo ihe a bụ akwa Lucy bere n'ehihie ụbọchị ahụ maka na o ji ihe dị n'ụkọ di wee lụta nwoke na-echi ya ọnụ n'ala ntị adịkwa Lucy bụ nwa agbọghọbịa na-agbasi mbọ ike ọ dịghị umengwụ mana otu ihe na-ewute ya bụ na ndị ọgbọ ya niile alụchana di bịakwa tinyere na ọ dị afọ iri atọ na ise o jirizie maka ya wee kpebie na ebe ọbụla o si ya ga-alụ ihe a ka o kpebichara wee dịzie ka a kụrụ ekwe mmadụ atọ awụchie otu mgbe Lucy amazie nke ọ ga-ahọrọ hapụ ibe ya ị ma na ọ na-abụ ihe ọma chọọ ịbịara mmadụ ọ dịzie n'igwe ka ị were họrọzie nke adịgboroja mana ị kpacha anya i hie asaa n'anya ghọta nke ọma mana i jirizie maka ihe anya na-ahụ ị lụhie maka na ekwensu cherechaa gị n'ebe niile ọ bụrụ na o nweteghị o chere gị n'alụmalụ maka na ọ ma na i mehie n'ebe ahụ na ọ gwụla Lucy wee were ihe anya na-ahụ wee kwere Clifford maka na Clifford gwara ya na o si obodo oyibo lọta Lucy eche na ọ bụ tattoo ka Clifford kara n'ahụ ọ ma na ọ bụ eczema nke kara ya n'aka abụrụ koboko apịara apịa ka a lụbatachaziri Lucy okwu esi otu a dagharịa ụlọ niile ahụ ọ na-atụrụ Lucy aka nwanne ya nwoke rụrụ nke a uncle ya jikwa wee rụọ nke ọzọ otu abụọ n'ezi a na-asị kịrịnị na nwanne ya rụrụ nke a jụkịrị nya nke ya jụ onye nwekwara nke na-abụdị nke gị ka nwanne m nwere nke a uncle m nwere nke a nwanne nna m nwere nke a ahịa ọ sị na ọ bụ nya nwa nwe o nweha nke o nwe ụmụnne ya ezigara nya obodo oyibo ọ ga ebe ahụ na-eri ya gbara nya ụgbọ nwa mkpi e wee chọrọzie nwaanyị a ga-ekowe ya n'isi ka a mara ma anya ga-eru ya ala wee gaa kote Lucy inye nwaanyị ego nni bụ okwu ụmụnne ya ndị lụrụ ya nwaanyị enyere ya ime otu afọ ike agwụla onye ihu na onye azụ a ga-atọziri onye nwe ya ihe a ka e megide Lucy achịrị ụmụ abụọ Clifford na-eji aka ya aga ahịa o bee azụ ọ gụọ nya ọnụ otu mekata wuo ọnụ Lucy ga-anụ nwee ndị mekọ na-agụ n'ime ụlọ Clifford apụọ oge ụfọdụ ọ nọọ izu ụka abụọ oge ụfọdụ otu izu ụka mgbe ụfọdụ abalị atọ o nwee ka Lucy si wee gbagharịa nweta nri ikekwe ụmụnne ya ezitere ya ego ka o wee na-elezi ụmụaka anya Clifford emekwura m a ga-anọkwa kemgbe a ga-ahụ Clifford ozugbo a na-esiye nri ka Clifford na-abịa o nwe mmụọ na-agwa ya na e siye nri mmadụ ama ọrụ ike ọ na-arụ arụ bụ ọ rụchaa ọ pụọ chịga nwaanyị ọzọ wee na-azụrụ ụmụ ya nwaanyị ajadu anagha ya aga ụzọ ọ na-ahụ ya na nke nwaanyị ajadu taa o hie na nke akwụna echi etu a ka o si epiogharị piom piom piom ị hụ ụmụ nke ọ dịka ihe nkịta rifọrọ azụchabe nke obere akpa n'aka ọ tụmakwa nwunye ime n'elu kama ọ ga-agụrụ ego nye nwunye ya ka o were gaa ahịa gote ihe siere ụmụaka kama o were ego ahụ goo bread goro Nutri Milk na-aṅụ ya o goo groundnut ọ gbakọọ ya n'akpa were nwayọ na-ata ya otu mkpụrụ sevins ya dị ya ma unere ma buns ụmụ ihe cham cham cham ọ tacha bata ọ sị nwunye ya ihe ha hụrụ ha rie na nya dị okay ọ na-eme anya ka enwe na-ebu ọka otu ụbọchị ka o nyere nwunye ya otu puku naira ka o were gaa ahịa gaa gote ihe e ji esi ofe ego efunarị nwunye ya ihe ọ kụrụ ya ọkụ ụbọchị ahụ site kamgbe ahụ ka o jizi wee were ụkwụ ya na-aga ahịa ihe o ji dịrị Lucy otu a bụ na o nweha aka ọrụ ọ bụ sales girl ka o megide tupu Clifford ekoro ya ị hụ Clifford na-ahụ ọrụ i chee na ọ mmadụ ịma na-enwe tie gụọ Lucy ọ talaa Lucy ga-eji anya ya hụ groundnut ọ gụọ ya mana ọ ga-egotenwu na-eche mgbe di ya nyere ya enye nwaanyị na-echume nwa ara ihe mere Lucy ji wee tiwe mkpu kpọwa mama Cecilia ka ọ bịa nyere ya aka bụ na di ya gara side work kpute gote azụ ndụ sị ya were sikọlọ nri azụ ahụ ka ọ nọ n'iro na-emecha ụmụ ya abụọ na-ekwekwa n'ime ụlọ Lucy agawa ka o gbosoo ọgụ chefuo ikwuchi azụ n'ite tupu ọ na-apụta nkịta eburuna azụ waa mgbe ọ gbara ka ọ napụta ya nkịta nkịta alarị maka na anaghị ahụ azụ jụma nkịta ma ọ ga-eri ihe ya bụ nwa ọkụkọ ji eti mkpu ugbu a abụghị ka ihe ji ya haa ya na ọ bụ ka ụwa wee nụrụ olu ya ihe Lucy ji eti mkpu abụghị na nkịta buru azụ ha na ọ bụ ilu di ya ga-egbu ya gekwana ya m ntị agwara m gị agwa na akara m ịgwa gị agwa abụghị ofu ihe ugbu a abụghị oge a na-agba aka abanye na be nwoke maka na ị maghị ihe ị na-aga ịhụ abụgodi ihe ọ na-agwa gị na o nweghị ihe o mere ma ọ bụ ọ sị gị I will see what I can do asị asị mmadụ niile abụghị otu kama ehi gị ga-agbanarị gị gbubirikwa ya ọdụ ọ bụkwa etu ahụ akị ilu si ada n'ọnụ ka o sikwa atọ o nye gị nri otu afọ ọ bụrụ ọ dị ka ọ dị ị nazie ya ihe sị ya na ihe agwụna n'ime ụlọ ọ sị gị gaa umenie ya o jiri ya na-akọ gị ọnụ ị gaghị enwe ọnụ na be di gị hikwanye ya asaa n'anya tupu i kwelie isi elu ka ngwere wee kwere di ọ kwa etu e si wee nwee ajọ nwaanyị ka e sikwara nwee ajọ di ajọ di amakwa ma nwaanyị a na-eyi akwa ma ya fọdụzie ụmụaka ya awọ gwara ụmụ ya kọọ ya ọkọ n'azụ ụmụ ya elee ya anya ọkọ hurara n'azụ ụmụ ya jụọ ya a ga-akọ otu ka ọ bụ abụọ anyị a ga-akọ otu ka ọ bụ abụọ anyị ga-adọbiri ya ebe a maka na ọrụ a mara ọ gaghị agwụ otu ụbọchị ọ ga-aka mma na e jiri oge wee mechi ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi onye a gwara ọ nụ ahụkwa ụbọchị ọzọ nke ga-abara ya uru agwakwa ya ntị adịkwa ya gazie